mwadzuka bwanji aMalawi nonse konse kumene muli choyamba ndifuna ndiyamikire kunena kuti aMalawi nonse amene takhala tikukumana mmene ndinali ku blantyre malinga ndi ntchito imene tili nayo ku machinga a four regions organization komanso a malawi first ndikufuna ndiyamikire kuti ulendo wanga ndayenda bwino loweruka limene likubwerali ambuye akalola ndiye kuti malawi first komanso four regions organization ikhala ili pa ground ku machinga kupita kukathandiza anthu chimene ndinapitira kumeneku ndikukakumana ndi a bon kalindo monga iwo president wa amphawi amene akuyesesa kuigwira ntchito imeneyi komanso kuthandizana nawo kuti asangogwira ntchito okha yayi komanso tinakakumana ndi a vice president a masauko banda tithokoze kwambiri kuti ulendo unali wabwino ngakhalebe unali ulendo woti pena paliponse pamene umayenda umatha kumaona kuti uyo ndi cid uyo ndi wapolisi komano tifuna tinene kuti zikomo kwambiri aMalawi nonse chifukwa cha zabwino zonse zimene mwandionesera pamene ndinali ku malawi sindimakhala monjenjemera ngakhale anthu anayikidwa m'makona osiyanasiyana tiyamike mulungu ndafika ndili ku namibia kumene ndikukhalira pakadali pano choncho aMalawi nonse ndifuna ndikuthokozeni Ah, kachiwiri ndifuna ndithokoze aMalawi nonse amene mwatenga gawo mwapereka limodzi limodzi limodzi limodzi limodzi ena matumba achimanga ena ndalama kunena kuti a comrade ntanyiwa tapitani ku machingako ife tikanatha kukakhalako koma m'malo mwa gulu lanu la four regions organization tapitani mukathandize anthu ndifunatu tiyamikire kuti ndalama chimanga zonse tu zatipeza pano pa zokonzekera zili mkati komanso ndikufuna ndipitirizebe kunena kuti akufuna kwabwino tiimbireni mafoni mukhoza kuwayimbira a bon kalindo mukhoza kundiyimbira ine kuti thandizo lanu mutipase tikapase azathu amene akusowa chokudya ndi zinthu zina zotero komanso ndifuna ndikukumbutseni amalawi kunena kuti bungwe la four regions organization ndi bungwe limene timathandiza zinthu zadzidzidzi ngati mmene zachitikiramu komanso timathandiza anthu amene ali osowa osowa thandizo lathu pamene mkono wathu ungathe kufikira timatha kufikira timalipirira ana sukulu ma school fees ana amene ali osowa timalipirira ndi ntchito imene timagwira ifeyo a four regions organization ndi pamwamba pa zonsezo timathandiziranso kumamenyeranso maufulu tikaona mzika zikuphinjika sitimangokhala iyayi timayankhulapo kudzudzula ndi ntchito ya four regions organization limpopo fm ndi office muisiye limpopo fm iyi ndi office kumene comrade ntanyiwa amapita nkumakagwiranso ntchito koma ndikuyankhula za four regions organization ndi bungwe limene timathandiza osowa tilibe madonors timadzithandiza tokha mwezi ukatha timapanga limodzi limodzi so ndipezerepo mwayi kunena kuti inu amene muli akufuna kwabwino mmafuna mutamapereka koma mmasowa kuti kodi ndipanga bwanji tatiimbirani matelefoni tima timapereka mwezi wina uliwonse aina kaye a organization iyo timapanga limozi limozi limozi limozi nkumasunga limozi limozi limozi limozi nkumasunga kuti china chake chikachitika tizithamanga kukathandizira ndi zimene tuifeyo tikupanga moti for regions organization a posachedwa pompa november december ili ndi chikonzero chopita ndende zathu kuti tikathandizenso anthu kumeneko ndi ntchito imene tikufuna tizigwira ntchito ya, ya chifundo ena amangodabwa four regions four region four region iku- mungomva dzinalo four regions kusonyeza kuti kumwera kuvuma pakati kumpoto tili ndi azitsogoleri kumpoto tili ndi azitsogoleri chigawo cha pakati tili ndi azitsogoleri ku eastern region tili ndi azitsogoleri ku southern region tonse amene tikufuna kuti tikhale nawo ku four regions tiyeni mulumikizane nafe tiyeni tithandizane ntchitoyi pamene pazilephera boma ife tifuna tizipita pamenepo kumene anthu akudya chitedzeku ife tikupita boma lilikulephera likuopa kukaning'inidwa koma ife tikupita kuti kuchitedzekanko this is comrade ntanyiwa pa limpopo poyambira poyambira pakundisowa chimene poyambira pakundisowa ndimamva audio ya dc akunena kuti zizindikiro zizindikiro za, za munthu amene sanadye chilope pali chizindikiro china chizindikiro china chimene anachiiwala a Boni Kalindo kwina kulikonse kumene umapita anthu amangokuwowoza anthu amene iweyo kuwayang'anira a- aku- am- am- amuchipani mwako kandi amuchalichi mwako kandi akuntchito kwako amangoyankhula zabwino zokhazokha cholinga iweyo mtima wako uzikhazikika za chilope zija ziziyiwalika nde chizindikiro china chonoti munthu uyuyuyu anapha nzake munthu uyuyuyu wapanga zoyipa kwapita iye

amatha kuzikodzera zizindikiro zimenezo akuti ndiye kuti zachitikira utsi sufuka popanda moto zizindikiro za munthu amene anaphapo munthu amene sanadye chilope amatha kuzikodzera ali pasanja ndipo kumene amapita amangowozedwa this is comrade Ntanyiwa pa Limpopo FM a litina kusowani comrade ndabwera alewina za tawa muli bwanji a Bushiri Shepherd Bushiri muli bwanji muli bwanji ndili ndi uthenga wanu umene ndapatsiridwa ndi munthu wina amene amapemphera mpingo umene amautcha wa makolo ndili ndi uthenga wanu a shepherd bushiri amene amene anapangitsa kunena kuti anthu akafike mpaka kunyumba kwanu kumene anakapeza kwa anthu okufa

amene mwamangiridwa filling station ku Nathenje muli bwa muli bwanji anyamata ena mwa anyamata amene manambala awo a foni ndi awa plus 265 885-71-7588 komanso plus 265-995-74633 muli bwa amene mwakonzekera kutola miyala kutenga zikwanje kuti Peter Mutharika akamapita kumpoto mumuchite chipongwe mu nthawi imene mu nthawi tu imene mu nthawi imene anthu akudya chitedze ena pamene akunyamuka ndi anthu opitirira 1500 akuti akupita kuunga amalawi ena amadandaula kunena kuti "Ah, inu taona taona ujeni a Skeffa Chimoto eh, aku- a- alowa mcp ah, ah, inu kuti ndi chachilendo simunamumve malemu grace chinga Moffat inu amene muli ndi zimene anayankhula malemu chinga malemu grace chinga Moffat anayankhulatu mawu mu audio yake ndipo mmene muja muli oyimba amene ananena kuti ndi asataniki osatitu ine osati ine koma grace chinga malemu grace chinga Moffat ananena akuti nakumana nawo anali maliseche akuti napeza konko oyimba ngati wakuti oyimba ngati wakuti nde mukamaona oyimba akunena kuti ife tikukajoyina mcp musamadandaule muzingoziwa zonena kuti ndizija ananena grace chinga Moffat kunena kuti

tangotibwerezeranso utiuze unanena zija osadandaula anthuwa akupita kumene they belong to tikamaona it's like they are real christians koma ali ndi zawo zimene amapanga so osadandaula zili ndinu chifukwa mmamkonda muzimvera nyimbo zake chifukwa cha mathandauzo and mwamvaso yekha akuyankhula kunena kuti kupita kwa iye ku mcp akuziwa kuti ena sakukondwa ena angakhale adirita manambala ndi mmene zimakhalira ukapanga zopepera ndi mmene zimakhalira anthu amakutaya kuti ah, kodi awa zakhala chonchi awa zakhala chonchi kodi zija za grace chinga Moffat zija ndizoona kuti akuti anthu m'mitu mwawo zimene zikuayenda a Skeffa Chimoto ndi nkhani imene ananena grace chinga Moffat kuti nanunso munaliko ku jubeki anthu amavina ali maliseche ndiye anthu akumaona zimene zijazo kuti "Ah, zoona Skeffa Chimoto amavina anali nawonso maliseche Tikhoza kuwatenga anthu ngati ndi olakwika koma malemu Grace Chinga Moffat anachita livilu nde tikaona anthu akulowa ku mcp amene anatchulidwa ndi Grace Chinga Moffat muzingoziwa kuti they are going where they belong to. ndikufuna ndingokumbusa amalawi dzana sande madzulo tinayankhula kunena kuti ah, saturday tinanena kuti mdziko mwathu mwalowa alendo ochoka ku israeli ndipo ayi- alipo 11 ndipo anthu amenewa anasikira ndege yawo anasikira ndege yawo ku zambia ndipo ig inspector general mayolamu mosogozedwa ndi a president anatuma anthu aku mcp komanso ndi deputy inspector general wa polisi amenewa akaspa chalera amene anakalandira anthu aja anthu 11 aku israeli amene ali ku malawi kaya cholinga chawo nchoti azitisaka kuti atiphe zonsezo tiziva chifukwa mtolankhani wathu amene amakhala ku state house atisimikizire zonse amene ndi wa limpopo atisimikizire zonse nde ndafuna ndingobwereza kunena kuti mu dziko mwathu munabwera alendo koma anasikira ndege ku zambia anadusa pa boda ya kumchinji osadindisa mapasipoti tati amalawi tikukumbuseni amene simunamve mwina nkhanga zaona inu ku pulumukani mudziwe kunena kuti mdziko mwathu munabweranso a- alendo alipo amene ali 11 sananyamuke sanapite nde tati tikukumbuseni komanso kukuziwisani amene simunamve kunena kuti mdziko mwathu mwabweranso anthu aku israeli alipo atatu ndipo mdziko mwathu mukumangidwanso mabaraks aku israeli akumanga mabaraks yawo nawonso aku america akupanganso mabaraks awo izi zimene zikuchitika mu dziko lathu la malawi koma akomanda in chief amalawi ali phee asilikali ali phee kaya ngati masiku ano kuli masoseji nthawi yathu kunali masoseji sitikudziwa pano zimene zikuchitika mdziko la malawi anthu ali kangali-kangali mmalo momatenga makasu kumakakonzekera kusosa kuti alime aone kuti kodi kusogoloku tikhala bwanji kodi tikhalebe munjala kapena iyayi anthu akunola mipeni zikwanje ati kukonzekera Peter Mutharika nde akugwirizana kuti amu Nathenjemo tiseke msewu aku Cheni tiseke msewu msewu wonse wa- wa- waku Mponela tiso tiuseke asowe podusa ameneyi ati chifukwa chonena kuti ah, a president agendedwa kugendedwanso kwa president anthu pa akufuna lipo, ayankhulepo pa lipoti la ndege anthu pa akufuna ayankhulepotu za imfa ya Chilima kuti zimene zija zinakhala bwanji anthu ali ndi mkwiyotu mwaona ku lilongwe akuchoka ku msonkhano wawo anthu amakuwa atu uyo uyo uyo uyo zizindikiro za munthu amene anadya chilope atapanga zolakwika nde achinyamata amene iwo akuzitcha akuti mashasha akugwirizana kuti ati athane ndi Peter Mutharika inu muthana naye ndi Peter Mutharika poti inuyo muzakhala amoyo muzakhala amoyo mpaka kalekale kwa nthawi yoyamba amalawi kwa nthawi yoyamba amalawi ine kumva kunena kuti zisankho zikuyerekezedwa akuti mashini tikukayesa zisankho anthu azikavotera tizikayesa zisankho ngati a mcp mukuona ngati mubera chisankho i want to repeat this ngati mukuona ngati mubera zisankho a mcp zisankho simbera mukamapita m'misonkhano mwanu kuyambira lero mukamakayankhula zozilimbisa mtima kunena kuti tikuwina 2025 ng'oo mwauponda inu simuwina unless ine ndizakhale ndili pansi pa nthaka koma ngati ndikhale moyo anthu akundipempherera mcp sikubwereranso mboma olo mutatenga mamiliyonizi otani ndikuwapasa anthu ochuluka motani Pali munthu wina amene dzina lake ndi Vincent Mwale. Pali munthu wina amene dzina lake ndi Vincent Mwale. Kaya anamtuma ndi ndani akudziwa yekha. Namba yake ya foni 0 manayini awiri 46 77 613 amayesa zida amayesa zida amafuna kuchita hack system ya limpopo fm koma anagweramo yekha inu amene munamtuma mumfunse amalawi ngatinso muku- mukufuna muimbire telefoni dzina lake ndi vincent mwale nambala yake 0994 6776

Olo mutaka, mutakatenga anthu kaya ndi ku Nigeria, kaya nkupita ku Israel, kaya ndi kupita ku America, a mcp palibe kumene mukulowera. Asilikali amene mukuwaphunzisa kuti azabere mavoti kumeneko, ndilinso ndi asilikali anga 25. njira zonse mukuwaphunzitsa zonena kuti tikazanyamula mabaloti pepa awa tizapanga chonchi nde tizasinthanisa sitheka sizitheka asilikali okhaokha azamenyana ndipamene muzaziwa kuti akumenyana chifukwa chani enawo azaulula kuti akuti tisinthise ma ballot paper nde ndikuti sigwira ine mpaka mulunguyo anditenge pofi- posafika 2025 iyo koma ngati ndikhalepo ndikubwereza ndikuti ng'oo inu amene mukupita kukalowa ku mcp kaloweni chifukwa choti kuli ndalama katengeni ku ndalamazo muzidye koma mcp sikulowaso mboma mufune musafune mwayesa kuchita hack system ya limpopo fm nokha mukungogweramo amalawi ena ndiye anachita haki akamulepo kaluwa anachita haki akamulepo kaluwa nde anya nayo tu agwa nayo agwa nayo anachita haki akamulepo kaluwa nde agwa nayo mapeto ake apangisa kunena kuti china chilichonse chimene amamsata akamulepo kaluwa kuti azaaimbe milandu zonse zachoka mu system imene akupanga a mcp ndiye ndikuti try limpopo fm muli bwanji a vincent cyrus a vincent cyrus pokunyadirani timangoti amoya muli bwanji muli bwanji kumene muliko chifukwa ndikanena kuti muli kwakuti muli bwanji nonse anyamata amene magwira ntchito ya it pa limpopo fm anyamata amene muli ndi experience anyamata amene mwapangisa angakhale makra kulephera kumasaka manambala a anthu a Limpopo fm Ti- pamene masukulu akuseguliridwa ku malawi ku sukulu ina ku Lizulu imene ikutchedwa chilobwe primary school ku ntcheu makolo akudandaula pa sukulu imeneyi ya chilobwe primary, primary school ana asukulu akubwezedwa chifukwa chonena kuti headmaster wa pa sukulu pamenepa akuwauza ana asukulu kunena kuti wina aliyense akamabwera a standard 1 mpaka standard 3 aliyense azikhala ali ndi 1000 m'manja a standard 4 kupita standard 8 aliyense azibwera ndi 2000 kwacha kodi iweyo headmaster iweyo uli m'malawi momuno kapena kwanu ndi ku Mozambique mavuto amene akuchitika ku malawi sukuwadziwa si nthawi yomangotolera ndalama mwachisawawa anthu akugona ndi njala mukumva anthu akudya chiteze nde iweyo uzikatolera ndalama ndalama zake ufuna uzipita nazo kuti kodi kulibe a school, a school committee kumeneko a school committee ngati mufuna itanisani msonkhano wa makolo muwalongosolere bwinobwino makolo kuti pakufunika 1000 igwire ntchito yakuti yakuti ndipo makolo akhutisidwe nazo pasapezeke mas- kuma primary school enanu pasapezekenso ena akuyitanisa ndalama kuyitanisidwe kaye msonkhano wa school committee makolo ndi makolo a ana ndi a school committee mugwirizane mukagwirizana pangani ngati ndalama ili ya chitukuko tichione chitukuko chimene chikufunika kuchitikacho kaya palibe zimbuzi tifuna timange zimbuzi osangotolera ndalama chisawawa ngati uli ndi makatapira uko nde uzipita uzikatolera uzikatolera ndalama zimenezozo sitikulola zimenezo sitikulola nzanu anasamusidwa pa sukulu imeneyo nkhani zake zomwezo inunso mukubweranso ndi nkhani zake zomwezo nde ngati mkatimo muli wa school committee tikafufuza ndikumva zonoti ndi amene akuyambisa ndikumamuuza headmaster zikuvutaninso nanu a school committee this is comrade Ntanyiwa on Limpopo Ndalama yokwana 880 biliyoni yasowa ku Nocma. Ndalama yokwana 880 biliyoni yasowa ku Nocma ndipo ndalamazi zapita ku mcp ndi zimene akuwagulira a, a laptop mwaonatu a laptop alowa mcp ana laptop ndi ndani amene amatchedwa kalelo akuti dzina lawo amalitcha kuti kompyuta apita ku mcp lero tapasa lero ta laptop ukompyuta unatha nanga mumone munthuyo ndi imene imagwirira ntchito kompyuta kale ingagwiranso ntchito ndiye lero ndi a laptop ndalama zokwana 880 biliyoni zasowa ku Nocma ndalama zimenezi ndi zimene akugulira ma activist kupereka ku ma activist kuti boma likapanga cholakwika iwo azibwera ndi kumayankhula akugula andale kuchoka ku zipani zina taonatu yudasi iskarioti naye wajoyinanso mcp yudas iskarioti amene anampereka yesu uja yudas iskarioti amene anampereka yesu uyu mwina anthu simukumuziwa mumumve akuyankhula yudas iskarioti
Ndiye ndipereke uthenga kwa anza kwa abale athu a chipani chathu cha dpp. Nkhani ya Yuda Skarioti tikuiziwa eti ndi Ambuye Yesu eti. Yuda Skarioti analandira chani ndalama eti kuti akapereke ndani Ambuye Yesu eti. Yuda Skarioti walandira ndalama kuti akapereka Ambuye Yesu. Anthu aja alandira ndalama zija kenako ana- kena- du- Yuda Iskarioti walandira ndalama kenako anaganiza kuti eh game yavuta ndibweze makobiriwo. Akukabweza ndalama zija eni ake ndalama zija anakana kuti ah inu ndi ife tathana tathana. Mukudziwa mavuto amene takumana nawo 2019 mpaka na 2020 pa chisankho chimenechi ife a dpp chifukwa chakuti timayenda ndi yuda skarioti muchipani chathuchi timayenda ndi chani amene amayenda limodzi ndi yesu nthawi zonse koma ndikuganiza kuti amugulisa ndani ife achipani cha dpp tikuziwa kuti yuda skarioti anatigulisa koma funso ndilo kuti kodi yuda skarioti ndalama zija anadya amtenje amtenje yudas iskarioti inu ndalama mwalandirazo mwayamba kuzidya amtenje ndalama zimene inu mwalandira amtenje s- yudas iskarioti inuyo ndalamazi zimene mwalandira

tikuti 880 biliyoni yasowa akanyama mawa zimene zikuchitikazi ndikuti akanyama kunokumako izi zikuchitikazi ndalama imene yasowayi boma ili litati lisinthe la mawalo likabwera inu ndikutengedwa ndikumangidwa muzati chani chifukwa tumu 880 biliyoni

wa chialubino lero mukupanga zinthu ngati zimenezi mukulolera andale kukugwirisani ntchito akanyama i feel sorry for you my friend mubwerere mukakhalenso pansi 880 biliyoni amalawi mzipatala mulibe mankhwala amalawi kumene panopa kuli fetereza sikukuziwika lero mungamagawane ndalama yochuluka ngati imeneyi

A Kachaje amangiridwa fillings station yomwe ili ku Nathenje tikamachoka ku Lilongwe ku dzanja la manzere ndi kumene kuli filling station imeneyi ndipo aku cholinga filling station imeneyi munthu amene akuamangira ndi khumutcha wina wa ku mozambiki ambiri tikumuziwa ndi mpondamatiki dzina lake napira ndipo chifukwa cha chimenechi nchifukwa chake akufuna kumpasa contract yonena kuti azinyamula mafuta ndikumaika kuma filling station amenewa ndipo ndikuyankhula pano anapirawa agula kale matankala okwana 300 koma malawi dziwani kunena kuti mafutawa akamabwera pa filling station imeneyi filling station imeneyi akutitu ndi project nde anthu amene akupita ndikumakayang'anira anthu amene akupita ndikumakayang'anira project imeneyi ngati ma contractors a project imeneyi ndi a shepherd bushiri amiriwadi amiliwadi akuwaliranji komanso mkatimu mulinso king master tikati king master king master ndi amene chilope chamuvuta king master ndi amene chilope chamuvuta asanadye chilopeyi king master ali mkatimu ndipo mafutawa akamagulisidwa ndalamazi azigawana anthu atatuwa azigawana anthu atatu achakwera a Muluzi wati a Bushiri filling station imene ikumangidwa ku Nathenje aini yake ndi akachaje ndipo akupereka contract kwa Napila ndi amene azipanga za mafuta zimenezi kuchoka ku Nocma kumene kwasowa ndalama zokwana 880 biliyoni. Amalawi tilowere kuti tilowere kuti ndikuti Napilayi ndi wa ku Mozambiki ndikuti Napilayi ndi wa ndalama zake. napilayi ndi wa ndalama zake koma anthu apita kukampasa contract ngati mwina ku malawiko kulibe anthu amene angapereke contract filling station imeneyi ndikuti mamasters awo ndi bushiri amiriwadi aku mchinji ku waliranji komanso captain joe alinso mmenemo this is comrade ntanyiwa pa limpopo fm muli bwanji a shepherd bushiri ndili ndi uthenga wanu Limpopo FM chigawo cha kummawa kuno ndili ndi uthenga umene ndapasiridwa nditapereka nambala pa Limpopo FM kuti otifuna akhoza kutiimbira pamene ndili ku malawi pali munthu wina amene anaimba telefoni munthu ameneyi sanatchule dzina lake koma wangonena kuti iyeyi ndikangomulongosola a bushiri mumuziwa munthuyi akuti amapanga za tchalichi koma mpingo iye amati wamakolo munthu ameneyi akunena kuti wamva chisoni kwambiri ndi mawu amene a bushiri mwayankhula kunena kuti anthu amene amagenda president lazarus chakwera akuyenereka kuti aphedwe funso ndilonena kuti tikalowa m'baibulo mulungu anayankhula mawu onena kuti wopanga chakuti ayeneka kulandira chakuti chilango ndithu aphedwe funso ndilonena kuti kuchokera kwa iyeyo akuti kodi inu mwafikanso ponena kuti ndinu mulungu wa dziko la malawi onena kuti anthu azikuchemererani mwayiwala zimene munapanga ku south africa akuti tu mzimayi uja wakumulanje amene inuyo munapanga zonena kuti mumuphe ndipo munthu wina wake uja akadali moyo alipo ndipo akuti mukumbukire chimene chinakuthawisani ku south africa munthu amene uja alipo munamtuma kuti akakupepesereni ndi akunena kuti zimene mukupanga ku dziko la malawi kumabweresa anamondwe kumabweresa ngozi nayenso ati akatopa apanga zimene anapanga ku south africa kutinso mulithawe dziko la malawi lokhala lanu uthenga uwu ndangoyimbiridwa telefoni munthuyo sindikumziwa munthuyo akuti ndi wampingo wa makolo akuti kunyumba kwanu munthu ameneyi atapezeka zo- mzimayi ameneyi wakumulanjeyi chimene chinachitika nchonena kuti kumpingo kwanu mmanena kuti munthu wina aliyense kuti akhale m'busa wa tchalichi chanu aziyamba kaye wapha munthu nde an- anafuna kupha mzimayi ameneyi nde pakati pofufuza za mzimayi ameneyi ndi pamene anthu amati tiyeni tikaone kunyumba kwa a prophet pofika kunyumba kwa a prophet ndi kumene kunakapezeka kulinso anthu ambirimbiri amene ali omwalira nde munthu ameneyi inuyo mukumuziwa ine sindikumuziwa inuyo mukumuziwa munthu amene anapangisa kuti inuyo mpaka muthama- muthawe ku south africa ndi akuti mukapitiriza kuzunza amalawi apanganso zonena kuti tsopano azabwera pa limpopo fm tizampanga interview kuti iyeyo amakuziwani ngati ndani amakuziwani bwanji nde awauze amalawi zinsinsi zanu zonse munthuyi kwawo ndi ku mozambique koma akuti amakuziwani a to z ndene wangondipasira uthenga comrade mtanyiwa ndayipeza nambala yako ndakhala ndikukufunafuna chifukwa anthu ambiri akumamvera limpopo fm ndiye uthenga ndonena kuti utitumizire kwa a bushiri zimene akupanga ku malawi ifenso tikafika potopa ngati ampingo wa makolo kunena kuti mtundu wa anthu ukupululuka zopanda ntchito tipanga zonena kuti athawenso ku malawi nde kaya azilowera kuti ku mozambiki nde sangapite kukakhalako uwu ndi uthenga umene ndapasiridwa ndi mprofeti ameneyi akuti zonse zimene mmapanga zamasenga kumanamiza anthu ulemera ulemera upanga chani upanga chani zonse chiyambi chake akuchidziwa ndiye ine ndangokhala chotengera kunena kuti munthu ameneyi akuti mukapitiriza zinthu siziyenda bwino iyeyi abwera koma nkhani ndiyonena kuti munthu amene uja mmafuna kumupha uja akutitu ali moyo sanamwalire zonse zimene zinachitika akuzidziwa limpopo fm ndi comrade ntanyiwa zizindikiro za munthu amene sanapange chilope pamene ndikutuluka pa limpopo fm amalawi tati tikuwuzeni kunena kuti a heavyweight ntaba chimene apitira kukalowa ku chipani cha mcp akuti iwowo akuti iwowo a inakewo akuti akufuna akakhale mboni ya boma pa milandu ya ya maalubino pa milandu ya maalubino ndiye sitikudziwa kuti akakhala bwanji mboni pamene iwo ndi amene akukhuzidwa ndi nkhani ya maalubino chimene alowera ku mcp ko ndi chonena kuti ch- a chakwera anawayitanitsa ndi kuwauza kuti mkulu nkhani ya maalubino tikukukhuzani nde apa musankhe kumangidwa kapena kulowa ku mcp nde iwo poona kuti aa ndi mmene ndilili ngati laptop sindingakwanise kukakhala ku ndende kuli bwino ndingolowa mcp lero a ntaba akalowa ku chipani cha mcp chifukwa cha nkhani ya milandu ya maalubino zimakhuza andale mwaonatu andale andale amafuna kutipeperetsa ife ife kumaona ngati kumene kuja chimene akupitirako ndi kuchikonda chipanicho ndipo a ntaba omwewo anagulisa malo ku city center ndi amalemu a gwanda chakuamba zimene zinapangisa kuti atuluke mchipani cha mcp kukalowa ku chipani kumene akuchokaku chifukwa chonena kuti

tikumane mzi- mzigawo zina musaiwale kunena kuti programu iyi amatipasa ndi a a Malawi First komanso Four Regions Organization amene akupita ku Machinga kuti akathandize abale ndi alongo amene ali pa mavuto amene afika paja pokudya chitedze ndikateronso ine pa Limpopo FM tisiyane pomwepa tikumane mnthawi ina koma musayiwale kunena kuti ndili ndi joka ndili ndi joka amene tikudikira kunena kuti nthawiyo ikakwana tizakhomenso msumali mukukumbukira aMalawi nthawi imene a Bon Kalindo amapita Nthawi imene a Bon Kalindo amapita kukalandira judgement ku Zomba, tinabwera ndi Joker ya a Dala Kadula akuzaulula kunena kuti ife ndi amene tinali ku Zomba. Ife ndi amene tinali ku Zomba nde tilinso ndi Joker wa ku Chikangawa. This is Comrade Ntanyiwa on Limpopo FM, the man on the touchline.